takulandirani pano pa malawi live today lero takubweretseraninso bon kalindo bon kalindo ukuti chani lero DC
kupitiriza kuyimirira Malawi kung'alula mwachilungamo mosawopa wina aliyense. Olo mfuti itabwera, olo unyolo utabwera, ine ndizapitirira kuyima pa chilungamo ngakhale ndili ku ndende. Lero tipereka chenjezo kwambiri lopita ku maesteti, komanso uthenga wina upita kwa a richard chimwendo banda sindimakonda kumatchula mayina a anthu koma uthenga uwu ndiofunikira kwambiri kuti uthenga umene upite kwa a richard chimwendo banda ngati minister wa local government osakhala ngati wandale ayi koma tikufuna uthenga upite kwa minister of local government Richard chimwendo banda aziwe zi- zonyasa za uchisiru zimene zikuchitika under his ministry komanso tizapitiriza mkatikati mwa pulogalamu imeneyi kuchenjeza zipani zonse zosusa kuti zitsegule maso. Koma poyambirira penipeni ndikufuna ndipereke chenjezo ku ma tea estate a ku Mulanje, Thyolo, kunena kuti mwina ndikungokukumbutsani inu eni a ma estate kunena kuti malo amenewowo amene mwadzalamo tiyiwo ndi malo a makolo athu. ndipo simunagule malo amenewo munangotenga ndipo munasinthana ambiri munasinthana nawo mchere lero tikamaona chikhalidwe chimene mukupanga chozunza anthu pakana lero ndafuna ndikuchenjezeni kunena kuti mwina si lero mwina si mawa mwina si ife koma mwina ndi the next generation kunena kuti malo amenewo tizalanda lilipo siku limene likubwera thyolo ndi mulanje kuzayaka moto ngati izi mmapanga zanu zo- za uchisiru zanuzo limodzi ndi andale there will be a day you are going to regret because malo onse kuzayaka moto tizalanda malo amenewo tizatenga chifukwa ndi malo a makolo athu izi zikubwera chifukwa cha khalidwe lonunkha limene inu mukupanga aku ma estate makamaka ku lujeri tea estate komanso epm Thyolo yonse ndi Mulanje mukuzunza anthu ogwira ntchito kumenekoko ndalama zochepa ngakhale olo bonasi imene a eastern produce nde munasiya kalekale ko ngakhale uku ku Lujeri akuapereka ngakhale yochepa koma ndalamazo inuyo a eastern produce munasiya kalekale kupereka bonasi. so nafuna ndingokuchenjezani kunena kuti mchitidwe umene mukupanga omazuza anthu ogwira ntchito ku maestate ngakhale mabwana amene achikuda akuzunzika kwambiri under your watch kuwazuza koma akakhala amwenye azungu ndiye mukumakhala nawo limodzi bwinobwino koma anthu achikuda mukuwazuza koopsa ena pakana tikunena pano anamwalira chifukwa cha ma blood pressure so nkhani ya bonasi ni nkhani yofunikira kwambiri kwa munthu amene amagwira ntchito ku estate anthu akumulanje ndi kuthyolo akuzunzika kowopsa ndipo munatenga malo athu mwa upandu ndikukawasiya anthu kumiyala inu ndikumadyerera tikunena pano ngakhale ulo mafumu aku thyolo mafumu aku mulanje T A mabuka eh, tikupita uko ulendo kumapita ku, ku limbuli ukuku mafumu akumeneko amatengedwa ngati ndi agalu mafumu akuthyolo ndi awa ena omwe alanda chimanga chawo chifukwa choti anakalima ku kamfozi pakana lero simukuwapasa chimanga chija ndafuna ndikukumbuseni kunena kuti ife ana aang'onoang'ono amene tabadwa timaziwa history ya tiyi minda ya tiyi yonse iyi history yake timayiziwa there will be a day you are going to regret so nkhani iyi yosapasa anthu uh, bonasi imene iyi kwa zaka zambiri mwakhala osapereka a eastern produce inunso alujeri ti- da- ndi kampani imene anthu amayidalira mwayambanso kukula mtima ulendo uko ku limbuli kwa chibade uko pakana munafika mmuzi ndikumazalamo tiyi zimenezi sikuti tikuziyiwalira iya ndiye ndifuna ndikulimbikiseni inu anthu akumulanje ndi kuthyolo kunena kuti nkhani zathu izizi tiyeni tidikirire lilipo siku limene sipano tonse amene titi tizayake mchitidwe wonunkha kwambiri kumafika pakana kwa naphimba uku mfumu yache inathawa mmuzi mwache ndikumapita ku- ku- kumakatumikira ujeni muzi wina kumangoyendera ngati ali ku correspondence Amfumu sonanu mukutipangisa manyazi kwabasi amfumu naphimba mukanachoka kumenekoko muziatumikila muzi wanu muzi sungamakhale opanda amfumu ngati ufumuwo simukuufuna mukananena kapenanso aku ministry akwa DC akanaika ndondomeko ina chifukwa ndinu odabwisa kwambiri kuti ndinu mfumu anaphimba koma muku munachokamo mmuzimo kalekale so mizi ngati imeneyiyi anaphimba kuzungulira lujeri yonse kuzasika mmusi kutulukira kujeni kuminimini ku, ku, ku, ku ruo mosemo anthu akuvutika kwambiri ndafuna ndikuchenjezeni inu ama estate andi mchitidwe umenewunso ulikonso kumpoto mwayamba pang'ono pang'ono aboma ndi ma- kapena kaya ndi azungu mukufuna muziwalanda anthu malo awo enanso andale mukumalowerera pakana ndikumakadula mi- ndikutenga ma- mitengo yonse ndikumadula inuyo kuwasiya aeni ake akumeneko kumpotoko kuti azipindula kumpoto kuti mwatolako kwambiri na nkhani iyo athamangisa anthu m'malo mwawo kuzera ku- ena ndi awa a- a- akujeni ku kasasire athamangisa anthu osalakwa ndipo nkhani imeneyi sitiyisiyasiya iya na ngati lazarus chakwera ati asapeze mavoti kumenekoko a, amene iyi Lazarus sazapeza mavoti chifukwa cha mchitidwe wa mm, treatment imene yakupereka kwa anthu aku Kasasire ndikupempheni inuyo anthu aku Kasasire komanso anthu aku Nkhata Bay anthu aku Mzimba anthu aku Karonga anthu aku a mzuzu yonse chonde osazavotera mcp ndi chipani chozunza kwambiri andi atsogoleri ache so izi mukuyambanso zokuti mmaplantations monse muziyalanda anthu m- mitengo anthu asamachite benefit ino anthu andale maina anu tinawo anthu andale ndi amene mukumadula mitengo kwambiri kumpoto ukuku mu dzina la mphamvu kugwiritsa ntchito mp- u- u- udindo wanu molakwika iyi ndi chenjezo limene tikukuchenjezani kunena kuti there will be a day nakonso kumpoto kukuzayaka moto nkhani yayikulu ya lero ndi yokhuza ku ministry of local government makamaka ku Blantyre City Assembly. A Richard Chimwendo Banda uthengawu kumene muliko ngati alipo ena mungowatumizira kunena kuti ku uh, Blantyre City Assembly kuli nkhalidwe kapena mchitidwe wa chinyengo kupatula kuba malo kupatula kuzuza anthu kupatula katangale amene akuchitika koma ngati kuli munthu wina amene akuzunzika ndi driver. Ma driver awa mukanapanga chotheka kuti muwapulumuse abwana. Ndikunenatu inu abwana Chimwendo. Chifukwa zimene zikuchitika ku Blantyre City Assembly mabwana onse akumayendesa magalimoto okha. Ah, m- makamaka pamene payamba project iyi ya world bank yamazi akamapita ku ma workshop kumene kuli ma allowance mwachisanzo zulo anapita ku bliss and honey uko ku masti uko magalimoto akumalandidwa kwa ma drivers ndikuwauza kuti pitani ife muzi- tizakuitanani tizakabwerako ndiye pakali panopa ndiye kuli mchitidwe wokuba makobiri kwambiri a world bank ndikumafunsa kuti kodi inu simmamva chisoni mabwana aku blantyre city assembly sono anthuwo mukawalembera chani and what is the policy of the organization policy yakumeneko kon- yaku mm, uh, uh, blantyre city assembly ndiyotani policy ikunena momveka bwino kunena kuti bwana aliyense amayenera aziyendesedwa koma inuyo mukumalanda ma driver aja magalimoto mukaona kuti mukupita kukalandira ndalama komanso mukamapita kumeneko mukumatenga zibwenzi zanu kuwasiya azikazi anu tikunena ndi inu mabwana aku blantyre city assembly and that is why i am I'm addressing the minister of uh, local government richard chimwendo to take note of the suffering that the drivers are going through madrivers kuno ku malawi amatengedwa ngati ndi agalu si ku blantyre city assembly kokhakonso iyayi ma drivers kwina kulikonse bt kaya ndi wa sienta kaya ndi wa maminibasi ma truck driver awawa makaka awa amatengedwa ngati kukhala agalu nkhumba zenizeni tikanasintha ndikumakhala ndi etiquette ndikumalemekezana wina ndi nzake driver nayenso ndi munthu ali ndi family ali ndi zokhumba zache koma ndithu ndikumakamutenga driver mukaona kuti kumene koko kuli ndalama zaphwamwamwa ndikumakasayinira ndalama zonse ndi a driver ndikumaanamiza kuti a driver ali mgalimoto pomwe driver wake simunabwere naye mwamusiya mukutenga ndalama zanu allowance ya inuyo ngati bwana wa ku city assembly ndikutenganso ndalamaso za driver ja ndikusayinira chisoni mulibe Kodi anthu inu kulimba kwanu mtima ndikotani? Ndinu anthu anthu otani inuyo anthu a mcp? Ndinu anthu otani inuyo mabwana a m'boma limene la mcp? Ndi, mun, mun, muli ndi chikhalidwe chotani? Eh? Ena ndi awawa a MEC pakana leroli anthu a phase 1 pakana pano sanaapase ndalama zawo. anthu akudandaula kwambiri maziphunzisi ngakhale maziphunzisiwonso ayamba moyo wauchikape kwambiri koma maziphunzisi apolisi pakana leroli sanalandire ndalama zawo za phase 1 phase 2 phase 3 pakana panopa za matransfers sanalandire ndalama zawo nrb mkati ndikumafunsa kuti kodi chisankho chimenechi chikhala chisankho kapena masanje nanga ngati awawa akulephera kuti azilipira azilipira anthu amene agwira ntchito anthu alepe- agwira ntchito koma mukuwalephera kuwalipira mukanapanga manyazitu wamkulu iwe wa mec ukanapanga manyazi iwenso wamkulu wa nrb osamatenga anthu for granted Uchisiru wambiri ukuchitika kuno ku Malawi chifukwa choti Amalawi tinafasa kwa basi kufasa. So inu a Richard Chimwendo Banda muziwe kunena kuti ku ministry kwanuko makamaka ku Blantyre City Assembly kuli mchitidwe wonyasa umene ndalama za World Bank za madzi zikubedwa koopsa kubedwa anthu akungopangira ma workshop ndipo nthawi zina akumanama kuti ali ku ma workshop koma ali kogula ma cement ndalamazo akugulira ma cement akumanga nyumba zawo ndi malo amene apasana chifukwatu mboma mwanumu ndiye kuli kupasana malo anthu akungoba malo ena ndi awa anyamata aja amazitenga kuti ojiya ati anyamata amene a- azikwanje ndi ajatu a city ya lilongwe agumulira nyumba zawo ndiye anakuchitani bwinotu kukuchitani bwino ndiye munamva kashuga kanu kabwinotu matama onse aja anathera pompo apa ndi pamene mungaziwe inu kunena kuti nkhobwe si nyemba wandale osamamukhulupirira akanakhala wandale kuti ma- a- ndi- amapanga zenizeni akanalesa kuti anyamatawa ndi athu azikwanje amenewa musagumulire koma ku malawi ndikophweka kwambiri aliyense angopanga zimene akufuna so uthenga wina umene ndikufuna kupereka ndi chenjezo kwa inu a opposition ndikuona ngati inu a dpp mwafasa kwambiri a udf mwafasa aford mwafasa utm kabambe mwafasa inu a mutharika mwafasa kwambiri mwafasa atupere mwafasa zimene ziti zikuchitikireni masiku akubwerawa pa september simuzakhulupirira anzanuwawa akupangabe mafilimu obera tikunena panopa agundika kwambiri kunyamula anthu ku salima kunyamula anthu ku nkhotakota kunyamula anthu ku, m- ku dowa anthu osiyanasiyana amene akupita ku state house so kairo akamapita kumeneko akumapitako ndi chovotera kodi kumeneko sikuvota lero tayafika sopano giya yotenga ndi maburundi omwe akutenga mabulundi mabulundi amene ali makape ndikumakanamiza kuti akuti "Ah, mutivotere ifeyo ngati mukativotere ah, muziwe kuti muzakhala pa umoyo wa ubwino ina ndi basi inakaima straight pa mtakataka polisi ina yagona pamene yanyamukapo mbanda kucha wazulo kunyamula anthu osiyanasiyana kumeneko kwa bizinesi anyamata azipani ulendo nawo ku state house mukabwera mu lilongwe mutapita ni sopano mu lilongwe urban makamaka mudzere kuja kumatchedwa ku chimutu zone ku primary eti imene under ministry of education ndimati ndikupaseni mama inu a pea a chimutu zone amene mwapasidwa ntchito yayikulu yomalemba anthu mu lilongwe urban amene saturday lino mupite mukadye ku state house komanso paja mukumaawuzatu anthu a pea simukumawauza anthu kunena kuti popita kumene kwa leza azatenge chovotera paja iyi ni nkhani yomvetsa chisoni kwambiri imene ikufunika kuti inu ya opposition muyiyang'ane bwino mu lilongwe urban akuchita recruit maziphunzisi ma headmasters komanso amene akuchitidwa recruit-yo akuchita kunena kuti chonde osa- osalemba munthu wokuti ndi wa kumpoto osalemba munthu wokuti ndi mphunzitsi koma wa kumwera kapena headmaster wa kumwera ma pea motsogozedwa ndi pea wa chimutu zone pa lilongwe 18 apo pa- pamenepo pali tdc pea wa pamenepo wamkulu ndi amene akuyendetsa pologalamu amene amuchita entrust kuti alembe anthu onse a lilongwe urban ndi maziphunzitsi onse akapezeke kumenekoko atatenga zovotera Apa ena akakhalanso kuti mkatikatimo muli munthu wokuti ndi wa kumwera, mwachisanzo mmene zamuchitikira mayi wa ku Salima anayenda all the way kukafika ku ujeni ku Kamuzu Palace basi wogwira ntchito ku boma kwa a DC kumenekoko basi kufika kumenekoko a- ali pa mzere kuti akalandire chakudya ndi kulandidwa ka meal card kunena kuti inu amuna anu amapanga za utm mayi wayenda wapansi kuchokera ku state house kukafika mpakana ku city center ndikuyenda wapansi kukafika pa kanengo anthu achisoni ndi amene anamute- anamutenga kaga- pagalimoto kubwerera naye ku salima zomvetsa chisoni kwambiri Dziko ilili limene likalamulidwa ndi busa kapena likulamulidwa ndi mbusa, limene tinkaona ngati tsono anthu adzamva kukoma, adzadya mana, ayamba kuzunzanamo, kumasankhana mitundu. Dziko lomvetsa chisoni. So inuyo a opposition musegule maso, anzanu akuvota. Izizi zikuchitika za ku state house izi anzanu akuvota. Mchitidwe wina omalizira ndidzudzule convoy ya vice president munayima zulo pa Thondwe kugula nyama. Musamuonongere mbiri vice president tikunena inu a police. Kugula nyama kuwagulira amayi aja pa mjigo paja munaayitana nokha lero mwafika pamene paja ndi kumamenya anthu. musaononge mbiri ya vice president iyeyo ngati ali ndi mtima omafuna kumacheza ndi anthu inuyo musamuonongere mbiri michael usiyo mumusiye azipanga zifuna iye kaya afuna azivina mumusiye kaya afuna azigula ndiwo mene amagulira ndiwo muja mumusiye kaya afuna aziwotcha zimpwete mumusiye koma zomenya anthu zimene mwapangira pa thondwe paja thats very very uh, inhuman simunapange zimene zija zabwino kumamenya anthu kuwafi- kuwapeza pamalo pawo akugulitsa nyama ine ndikumanena kuti sunthani kumayamenya anthu ogulitsa nyama thats very very bad bon kalindo the dc mwana woopsa kwambiri the most deadly and dangerous child from njedza village ta mabuka box 76 mulanje malawi Southern Africa.